Anyị jụrụ ndị Igbo ma Igbo ọ bụ ofu n'eziokwu. Ya bụ na achọkwara m ka m jụọ ajụjụ a ka ndị Igbo niile nọ n'ụwa gbaa gburugburu wee soro m saa ajụjụ a. Aga m asa ajụjụ a dịka m si ghọta n'onwe m n'ụbọchị taa mana achọrọ m ka m jụkwa ajụjụ a ka ndị Igbo wee nwee ike nye aka wee saa ajụjụ a. Ajụjụ a anyị na-ajụ bụ ndị Igbo ọ bụ nwanne ndị Igbo ọ bụ ofu ikwenye na ndị Igbo bụ nwanne ikwenye na onye Enugu na onye Anambra bụ nwanne ikwenye na onye Imo na onye Abakaliki bụ nwanne ikwenye na ndị Igbo niile gbasara n'ụwa gbaa gburugburu ma ndị a nọrọ na naijiria maka ndị igbo abụrọ sọ na naijiria ka ha nọ ndị igbo gbasara n'ụwa gbaa gburugburu ikwenye na ndị igbo niile bụ ofu ọ nya nwa bụ ajụjụ anyị ji bịa n'ụbọchị taata m wee sị na anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka m nwee ike saa ajụjụ a dịka o si emetụ m n'obi maọbụ dịka m si mata m wee sị ka ọ ya-amasị m ka ndị Igbo niile gee ntị wụcha ntị ọfụma wee nụrụ okwu a a kọrọ anyị akụkọ ọtụtụ akụkọ miri emi otu ndị Igbo si malite a kọrọ anyị akụkọ maka gad kọrọ anyị akụkọ maka eri kọọ ọtụtụ akụkọ dị iche iche otu ndị Igbo si wee malite mana achọrọ m iji akụkọ a wee kọwaa ịdị n'otu ndị Igbo ka ọ ghara ịdị ka akụkọ toro aka agbanyeghị na ị gakwa n'ọtụtụ obodo ebe Igbo nọ malite ị ga-afụ obi ndị nna anyị ha ị ga-afụ ihe ịrịba ama dị iche iche gosi na akụkọ bụ eziokwu mana anyị agaghị agachigha azụ n'akụkọ ndị anwa m wee chọọ ka m kọwaalụ ndị Igbo ihe mere m ji kweta na ndị Igbo bụ ofu ọ bụ na ị bịa n'anị Igbo taa ndị Igbo ekọnụkọgo ndị Igbo achịkọgo ọnụ nke bụ na a bịa n'anị Igbo taa ọtụtụ ndị Anambra agọgo ọgọ na Enugu ọtụtụ ndị Enugu agọgo ọgọ na Anambra otu a ka o si na-agbasasị ọtụtụ ndị Enugu ikwu nne ha dị na Anambra ikwu nne ha dị n'Imo otu a ka o si dịkwa ọtụtụ ndị Imo ikwu nne ha dị na Abakaliki otu a ka e si gbasasị ya ya bụ ọ bụrụ na e nyochaba nyochaba nyochaba ị fụ na nwanne ndị Igbo bụ siri n'ezinụlọ wee na-amụbanye na-amụbanye na-amụbanye wee si n'ezinụlọ banye n'ụmụnna banye n'ikwu nne banye n'ikwu nna banye n'ụmụnna banye n'obodo banye n'ọgọ banyezie n'ọtụtụ ihe dị iche iche nke ji makwara ndị Igbo etu a ka o si dị n'anị Igbo ọ ya ka ọ ga-abụ ọ bụ na i nee anya jiri nwayọọ gụba ya ị fụ na e nwere ebe m si metụta gị ị fụkwa na e nwere ebe i si metụta m ọ bụ na m emetụtarọ gị dịka ọgọ na ọgọ m metụta gị dịka nwadiana o nwere ike ọ bụrụ na a mụrụ nne gị n'obodo m ị bụgoro a mụgo gị nwadiana o nwere ike ọ bụrụ na ị bụ onye imo nwee ike ọ bụrụ na ị bụ onye abịa dịka ndị ọcha si kerisie anyị ee mana ọ bụrụ na i nyochaba enwere ike ọ bụrụ na nne gị si na anambra be anyị mụ na gị emetụtago enwere ike ọ bụrụ na na na m gọrọ ọgọ n'enugwu nke a gosi na mụ na ndị Enugu emetụtago asị m na m achọrọ ka m buru akụkọ a gaba n'akụkọ mgbe ochie ka m jigodoro nke a anyị na-afụ anya kịta wee kọwaa ịdị n'otu ndị Igbo ihe ga-eme ndị Igbo ka ha nwee ike kweta na anyị niile emetụtago arụ na anyị niile abụgoro ofu na o sighị n'aka nri o si n'aka ekpe o sighị n'aka ekpe o si n'elu maọbụ o si n'ala e ga-enwerịrị i nyochaba e ga-enwerịrị ebe onye abakaleke na onye abịa si metụta e ga-enwerịrị ebe onye enugwu na onye anambra si metụta ya na ọ bụrụ na i nyocha akụkọ a m kọrọ kịta ị fụ na ndị igbo bụ ofu ị gara anọrọ taa sị na enweghị ihe gbasara gị na ndị anambra ikekwe na ị bụ onye abịa na enweghị ihe gbasara gị na ndị Ab- na anambra ọ bụrọ eziokwu i nyocha ị fụ na a ga-enwerịrị e- e nwere ike nwee onye ụmụnna gị nụrụ nwaanyị na anambra ihe jikọtago gị na onye anambra ndị anambra abụgoro ndị ọgọ gị e nwere ike ọ bụrụ na ikwu nne nne gị dị na anambra ndị anambra abụgolo ndị ikwu nne gị maọbụ ndị ikwu nna gị ya na ọ bụrụ na i nyochaba ya nyochaba ya nyochaba ya ị fụ na ndị igbo tụpịkọrọ ọnụ tụpịkọrọ ọnụ nke a ka m ji wee kwesi ike wee kwuo na igbo bụ ofu o nwerọ ihe ga-ekewanata igbo n'ụwa enwere ndị sị na ndị igbo na-ekwu na ha bụ ofu mana ha abụrọ ofu ndị Igbo bụ ofu kpọmkwem kwee na ya kwesie na ya ike na ndị Igbo bụ nwanne enwerọ ihe ga-ekewa Igbo ndị Igbo na-emekọ ihe ọnụ ndị Igbo na-enyekọrịta nwanne ha aka enwere ndị na-ekwu na ndị Igbo anaghịzi enyere nwanne ha aka enwere ndị na-ekwu na ndị Igbo anaghịzi enyere onwe ha aka nke a bụ okwu ụgha ihe m chọrọ ka m kọwara ndị be anyị taa bụ na abịa n'ihe gbasara ndị Igbo ihe ọjọọ ndị Igbo mere na-aka ada ụda na mba ụwa enwee ka nwanne si gbuo nwanne ya n'ala Igbo a ga-akọba ya akọba ya akọba ya akọba ya akọba ya akọba ya o ju ebe niile nke bụ na ndị ọzọ ga-eji ya na-akọ anyị ọnụ mana achọrọ m ka m gwa ndị Igbo na ọ bụrọ otu a ka ọ dị ihe ọma ndị Igbo na-emere onwe ha bara ụba karịa ihe ọjọọ dị na ya jekwa nyocha ihe a m na-ekwu taa maka m na-ekwu ya m na-agwa gị gaa nyocha ndị Igbo na-enyere nwanne ha aka ndị Igbo na-enyere onwe ha aka ruo n'ụbọchị taa karịarị ka ihe ọjọọ dị na ya si dị mana ihe ị ga-amata amata bụ na ihe ọjọọ na-aka ada ụda abịa n'ala Igbo taa ọ ndị Igbo bụ otu n'ime mba ndị nwere ike ịga ebe ihe dịka mba ofesi fụ na ihe na-aga ọfụma ebe a na-aga kpọta nwanne ya ihe m na-ayọzi ndị igbo taa bụ ka anyị nwee ike dịka m kọwagoro unu ọtụtụ ihe ka anyị nwee ike chịkọtaba onwe anyị ọnụ dịka ukwu azịza ndị igbo ka anyị chịkọtaba na onwe anyị ọnụ onye anambra nọrọ anambra ya maa na ya na onye imo bụ nwanne maka na ọ bụrụ na ị- ị- i gee o- nkọwa m mere ị fụ na na ọ bụrụ na o siro n'akụkụ a o si n'akụkụ a e ga-enwerịrị ihe jikọtara onye igbo ọbụla enwerịrị ihe jikọrọ ndị igbo ọbụla ya bụ ebe ọbụla onye igbo nọ ka anyị chịkọtara na onwe anyị ọnụ na ọkwanụ mkpasa ka ndị iro na-etile anyị ka anyị kpasasịa onwe anyị ka a wee mee anyị alụ mana ọ bụrụ na anyị jụ jikọọ onwe anyị ọnụ malụ na anyị niile bụ ofu ị ma na ihe niile a na-emenụ enwero ihe ga-eme ndị Igbo ndị Igbo ka anyị kekọkwa na onwe anyị ọzọ dịka ukwu azịza ebe ọbụla onye Igbo nọ nụ akwa onye Igbo ka ọ gbalị jebe ebe ọbụla onye Igbo nọ nụ mkpu akwa onye Igbo ka ọ gbalị jebe jee zọpụta nwanne ya maka na ọ bụrụ na ị nyochaba e ga-enwerịrị ebe gị na onye anwa nọ metụta dịka onye Igbo wee sị na ozi a m na-ezi taa bụ iji wee chịkọlatakwa ndị Igbo ọnụ iji wee mee ka ndị Igbo nọ n'ụwa ebe dị iche iche ndị Anambra ndị Imo ndị Ebonyi ndị Abịa ebe ọbụla onye Igbo nọ ị fụ onye Igbo ọbụla na-asụ asụsụ Igbo ka ị maa na nwanne gị ka ị fụrụ e nwee aka ị ya-enyere nwanne gị ka ị nyere nwanne gị ka anyị kwụsị na ịkpa oke ịkpa ejiri ịkpa oke mara ndị Igbo ka anyị kwụsị na ịkpa oke ka anyị mekọwa ihe ọnụ na anyị ga-emeri agha a na-abịanụ ndị Igbo gekwenụ ntị agha abịago agha abịago enwe ndị na-ekwu na agha dịkwa ka agha na-abịa ọ bịago abịa mana ọ bụ na anyị jikọọ onwe anyị ọnụ anyị ga-emeri dịka ndị nna anyị ha meriri ndị nna nna anyị ha meriri n'agha anyị ga-emeri n'agha mana anyị ga-achịkọta onwe anyị ọnụ anyị ga-ekweta na anyị bụ nwanne anyị ga-ekweta na na ọkwa ofu ndị igbo ka anyị niile bụ anyị mekọba ihe ọnụ anyị ga-emeri n'agha. M wee sị na ọ ya-adịrị igbo na mma ka emechaa nụ